wawatu wawa mr shop speaker oh sorry mr shopkeeper zabwino yes yes munthu wamkulu mwasowatu takulandirani mutigula chani ah bwana inetu ndabwera pa shopu panu pano chimene ndikufuna ndichoti ndizitayisa nthawi basi kumacheza nanu komanso aliyense amene azibwera eti ndizimugulira katundu zimenezizi ndikupanga chifukwa chonena kuti iyi akulu ndimayembekezera kuti ndikagulisa fodya ndipeza 150 yokha koma iyi ayi ndapeza 500 chakuti nde basi ndi ndi chimwemwe aliyense amene azibwera ndizimugulira katundu oh zomwe zinakusowesa ane nde osamanga nyumba bwanji muchoke pa lenti paja iyi akulu inetu palenti sindizachoka chifukwa iyi akulu palenti eti ubwino wake ndionena kuti nyumba ikakubowa umatha kutuluka kukalowa nyumba ina pamene nyumbayo ngati ili yako nde ikayamba kukubowa basi tumakhalamo momwemo mpaka kaletu ayi ne palenti ndizakhalapo moyo wanga wonse koma akulu inu ndachibwana kwambiri eh? okay nde mwati mufuna muzigulira anthu yambani ndi ineyo ndigulireni aa koma akulu inu ndinosekesa eti ah, mufuna mudye za mushopu yanu yomwe ah, okay ndiza bwinobwino ndikhoza kukugulirani okay tipange chonchi bwana ineyo ndili ndi zibwenzi ziwiri yasinta ndi josephine bwanji ndiwayitane abwere adzatenge katundu wa 5000 kwacha aliyense oh zibwenzi zanu mwa njira ina azilamu anga ah palibe kanthu muwapase katundu wa 50000 kwacha aliyense aziwe kuti inuyo ndinu weniweni eyetu ah, osadandaula ndili pompano eyi apo nde mwayithatu m'bale zikatero nde azindikonda kwambiri koma chonde akazi anga komanso abusa asadziwe za nkhaniyi osadandaula sindingaulule and kuti mwina ndingokuuze eti akazi ako aja ndine sitimalankhulana sikutinso tinayambana ayi basi timangodusana abusa ako aja sikutinso tinayambana koma basi timangodusana nde a sikuti ndingauze osadandaula ndimasunga chinsisi okay nde apapa ndikuwalembera ma text kuti abwere koma aliyense abwera munthawi yake yasinta abwera pano josephine after 30 minutes kuti iwo asadziwane udziwa kale eya aa osadandaula akulu alembereni basi abwere azatenge katundu aliyense mumpakirire katundu wa 50000 wina 50 wina 50 komanso mukhoza kungoyika 80000 wina katundu wa 80000 winanso 80000 basi aziwe kunena kuti inuyo mmacheza ndi anthu odziwika of course sikuti munditchule ayi angoona ngati kuti inuyo basi eyetu tapangani zimenezo e mbambande nde shopu ithatu imeneyi nde ndi deal bwana mawa ndikaodaso katundu ndizazisa shopu imeneyi eya mukatero mupanga phindu lochuluka osadandaula ayi ndilipira zimenezo ineyo ndili panjapa akabwera basi muwapasa choncho eyetu tionana ndili panjapa ineyo
oh yes wachita bwino kubwera msanga katundu wako ndi ameneyi wa 80000 kwacha kuti iwenso umve kukoma kwa chikondi changa Ee, zikomo ndathokoza that's why i love you zikatha ndibweranso next week osadanda sinyorita i love you i will call you to come anytime
tapangani like inu tapangani subscribe kuti mavidiyo azikupezani mosavuta timakunyadirani nde ankolo basitu ine nde ndapita chifukwa apapa ndikuona ngati kuti ndatopa ndikufuna ndikagone tionana oh nde tsopano tipanga bwanji za dilu yathuyi chifukwa onse abwera atenga ka dilu yathu dilu yake iti eh? iwe mesa amene amabwera aja ndi magirlfriends ako zibwenzi zako zimene zija nde ine chikundikhudza ndi chani ah amwene tagwirizana bwinobwino kuti mulipira ndiwapatse katundu wa 80000 kwacha aliyense mpaka shopu yonse katundu watha aa amwene mwateromo mwapasa zibwenzi zanu eh? pamene paja nde kuti akufirani inuyo akuonani kuti inuyo ni mamuna wosamala mamuna wabwino eyi aka nde ine chimene chikundikhudza ndi chani mesa mwapanga nkhomya akulu musapange zoti nkhani mpaka ikafike ku polisi chonde aa nde apolisi ziwakhuza chifukwa chani okay okay no problem komano nkhaniyi isanafike ku polisi iyambe yadusira kwa akazi anu abusa anu ayidziwanso paja ndinu mkulu wa mpingo ndipo nkhaniyi idusiranso kwa mfumu chifukwa mtsikana wina uja ndi mwana wawo ndikumudziwa komanso ayoneko adziwa chifukwa inuyo muli ndi zaka 40 koma mukuchita chibwezi ndi mwana wa fomu 1 ende ali ndi zaka 17 tiye tipangeni zimenezo zobwa eya mmenemu ndi mmene timakhaulisira anthu ngati amenewa munthu wokwatira koma amapanganso zibwezi timatero ifeyo chifukwa munthu ngati ukupanga bizinesi nde ukuphatikizanso azimayi ndi makhalidwe ena olakwika bizinesi simachedwa takukhaulisatu whatsapp imanyasa chifukwa cha zimenezi zimagulupu zambirimbiri ah gulupu iliyonse ndikutuluka ine apa koma iyi yokha ndiyisiye funny comedy and news tione text iyi yakuti chani kuti muziwe kuti palaini amakukondani kapena amakudani namizirani kukomoka muzamuone mkazi wanu ndi maneba zimene azapange anthu amaganiza bwanji koma aditu ndi dilu kunamizira kukomoka akhoza kupeza kuti anthu ena akubweretsa kachani kuzakuona basi ah, ndipange zimenezozo ndinamizira kukomoka bwanji
kodi bambo mwapitanso kuti aa bambo ndi chani tsopano tadzukani mwatani kodi neba aneba Tabwerani mudzaone amuna anga. Akukhala ngati akomoka kuno.
Chachitika ndi chaninso aneba? Ndangoona atagwa. Kaya akomoka ndi chani kaya? Titani pamenepa? Zisavute.
Tengani singano kapena waya tabaye kuphazi adzuka amenewa. Ah, ayi sangadzuke ndiakonzere chakudya bwanji mwina agwa ndi njala ndingaphike chani ayi inu phikani tiyi koma musathire shuga muthiremo mchere ndi dothi tiyamwetse Ii, tiyi wa mchere ndi dothi ndi ama bwanji amayi nkhani ndiyo kuti awawa adzuke chabwino terekani madzi muketo awiri mpaka ketoyo izime yokha tiwathire kukhutu adzuka amenewa aneba muzikhala siriyasi mwamva madzi otentha tiwapweteka ka okay chabwino zisavute phikani nsima koma ikhale yopanda ndiwo ndipo muyikemo glycerin tiwadyetse adzuka amenewa ayi aneba ndimaganiza kuti ndiphike chips ndi chicken kapena mpunga wa bifi kuti adye apeze mphamvu ah inu ngachibwana mukatero mawa adzakomokanso ka nchifukwa chake ndanena kuti bweretsani singano tiwabaye chiphazichi kwambiri adzuka amenewa ii ayi aneba mumatero ku usilikali kwanuko bwanji ndiaphikire mpunga wa soseji mayi ine ndapita chifukwa phindu langa sindikuliona apapa ayi mukungotsutsa zomwe ndikunena bwa ayi musapite chabwino mundithandize akadzuka ndikupasani 25000 kwacha eya apo ndi bola okay dikira ndibweretse mankhwala odzutsira munthu wokomoka chonchi wait eya tengani aneba mankhwalawo chonde mundithandize
sunthani apa mayi tidzutse munthu